ọ bụ na oke orimo orimo ka a ga-uji egwu egwu ayara oo ọha na eze na-ege ntị mma mma nụ o ihe ọma memere ụnụ Ah, onye ụnụ na-anụ olu ya ọ ka wụkwa nwunne ụnụ nwoke maazị amadi mkpụrụ ji akwụ agwara m ụnụ na ojemba agba nke mbụ na aga m abịa ozugbo ozugbo gwakwanụ ụnụ maka ụmụ nwoke a ma ebido na ụmụ nwoke niile ma ịlụọla nwaanyị ma ịlụbedị nwaanyị nwunne gị wụrụ nwoke gị wụrụ nwoke hmm? ma ịlụọla nwaanyị ma ịlụbedị nwaanyị ị hụrụ nwaanyị nọ na di nwaanyị ya na di ya ka bi onye ọbụla mana ọ nọ na di ma ịma onye di ya wụ ma ịmadụ onye di ya wụ ya asaghele gị ụkwụ gị baa ga gị tige ike nga gị ọfọ gị nwunne ihe ọ wụ omerụ ala chineke sọ ya nsọ ọ ndị kwere na chineke maka ama m na ọ dị mmadụ ni- mmadụ niile kwere na chineke chineke mana chi ukwu ụwa na anọ n'ime ya nwere chi ukwu ya wụ chi ukwu nke ote ndị oyibo bịara weta ya na ụdị god jehova ọ, ihe ndị a e nwere ndị na-ekwere n'akwụkwọ ahụ ndị a oyi ndị bekee dere mana anyị ma na anyị nwere chi ukwu ihe m ji ekwu nke a wụ ma ikpere chukwu ma ikpere arụshị ma ikpere of- ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpewe nwoke gị hụkwa ndị dere akwụkwọ nsọ edekwere eti edekwere desie ya ike na nwoke idina nwaanyị nọ na di na ọ wụ arụ ya mere gị wụrụ nwoke gị na-edoru nwanyị ịma na ọ nọ na di ma ịma onye di ya wụ ma ịmadụ onye di ya wụ nwunne ọ wụ nsọ ala nwoke ji nwanyị idoru nwanyị ọdọ awụdụ nsọ ala ihe ọ wụ wụ mmejọ nye Chineke na mmejọ nye nwunye gị ọ wụji ote gị na chineke gị siri erere na ote gị na nwunye gị siri erere ga-awụ ga-awụ ihe wụ isiokwu nga ahụ mana abịa na oje mba enwedị nwoke ji nwaanyị ga-achọ nwaanyị obodo asị ọ ga-akwa ala ahụbedị m di ada eme ya ma ọ wụdị omen ọ wụdị nsọ ala ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ ịma na nwaanyị nọ na di ya wụ na mmadụ ọ gwadị gị ma ọ wụ na e nwere ote gị la ya shi kpaga ọ gwadị gị na ya nọ na di ọ na-erie nsori nso gị mesaa chọpụta i merụdị ala ihe i mere wụ ihe ọjọọ nye chi gị ma ọ wụkwa na chi ke gị sọ ya nsọ ma i meena ihe ọjọọ megide nwunye gị ọ gị ma ote gị la nwunye gị ga-esi akpa ya n'ihe anyị na-ekwu nwaanyị ma na ọ nọ na di nwa nwaanyị ma na ọ nọ na di ị ga tiga ọfọ nwanne ọfọ ọfọ ahụ i tigere na ọfọ jikọtara ndị Igbo nwanne ọ ga-ara gị ọnụ n'ọkụ ma ị nọ ala bekee ma ị nọ n'ala Igbo ma enwere onye ngidere ngịnị ma enwedị onye ngidere ngịnị ma otu ọ sọrọ ya rị i nwerekwuru ike na-emekwa anaghị eto gị gị na-eme ya na-aga gị na-eme o nwedị nsogbu gị na-akpata ego gị ihe niime na-agara aga nwanne enwere ụzọ ị ga-esi ata ahụhụ ya ebe ịta ahụhụ na-esikwa na-adị njọ wụ na ọ na-abịa n'ikpeazụ ya wụrụ gị gị la nwunye gị ka bi unu ka na-alụ di na nwunye enwe otu i siri gaa rie nsori nso ebe ọdọ nwaanyị ahụ arị ime ma ọ wụ sị gị ya arị ime maka ihe ụmụ nwaanyị na-eme ụda ahụ gị rie nsori nso enwe ote achị ha ma na ego ga-apụta ihe ga mgbe ebe ha iri ha ala otu ha agarịwe ebe ọdọ echi ha sị gị ha arịla ime ụfọdụ anaana gị ego ụfọdụ amụọna nwa onye ọdọ amụọna gị ya echie ihe nọ na nwunye gị na nwaanyị rie nsori nso gwa gị na ya arị ime gị bido na-eleta nwaanyị ahụ ma ọ wụ ya amụọ nwa ahụ ma ọ wụ gị gaa lụọ ya ma i medị ka nwunye gị mara nwunye na gị la-ebi ebi nke ọha na eze chi n'elu na ala chukwu okike abịama ọha na eze ma sị onye a wụ nwunye gị i medị ka ọ mara gị gaa lụọ onye kwụọ ụgwọ ya na-emeghị ka nwaanyị mara ma ọ ya amụọ nwa i mere ka nwaanyị na mara ma ọ gị na-eleta ya n'afọ ime i mere ka nwunye gị mara ihe wee mere ala maka gị la nwaanyị lụhala unu awụrụla otu unu awụrụla otu ma n'elu ma n'ala ihe ọbụla gbasịrị ihe ezinụlọ ọ wụ unu abụọ ga na-emekọta ya ọnụ gị nke ọbụla i mere na-agwaghị agwa nwunye ị rụọla ala a ga-egbu gị egbu hawa m ị rụọla ala hawa m ma egbughị gị taa a ga-egbu gị echi ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwoke ibe ụmụ nwoke ibe m ndị be anyị ọkachakwa ndị bi obodo ala bekee gị rie nsori nso n'ezi e nwee otu ihe siri dapụta ihe ọwụla nwaanyị ahụ mere kpọọ nwunye gị kpọọ ya sị ya nwunye eri m oriri eri m nsori nso e nwere otu ihe siri daa elee otu a ga-eme ya ya etinye nkwala ya ochi ya egbuo ya alala ya ugwu awụsa gị mekwa ihe ọma ọ ga-anabata ọ na-akpa ya ya wụkwanụ ọka obi iri ọcha naanị ya asị gị onye ọbụla laa be ya a mara na onye ọbụla alaala be ya emezie ya ezie eluigwe na elu ụwa anụ na onye ọbụla alaala be ya gị memewe ihe ị na-eme akwa unu ghọtara otu m si ekwu ya ngwanụ otu ọ rị ụda aga m alawa udo rịrịkwara unu